kafukufuku wa dr saulos chilima kuti mumvetse bwino choyamba mukawerenge ripoti la mcp limene atuka mu december 2024 amatiuza kuti boma linagula bokosi la malemu kasambala chakwera analamula kuti maliro akhale aboma poyamba anasankha chimwendo banda kuti akamuyimire pofika 9 juni usiku anasintha pulogalamu kuti akhale chilima achakwerawo anapereka 5 miliyoni kwa chilima kuti akapepese kumaliro amene amafotokoza nkhani imeneyi ku commission ndi secretary to the president and cabinet wanthawi imeneyo a colleen zamba ndiye dzana a joshua valera atiuza kuti achilima ankafuna kupita kumaliro mwakufuna kwawo pa chingerezi pali mwambi lies don't travel far ripoti ya mcp inavomereza kuti 9 juni usiku chakwera anasankha chilima kuti akamuyimire mpaka anampasa 5 million chifukwa zimene tikuona anthu akamafotokoza akufotokoza mwadadala kuti zizioneka ngati kuti chilima amapita kumaliro mwakufuna kwake akanakhala kuti chilimayo akupita mwakufuna kwake achakwera akanampasa 5 million yachipepeso secretary to the president and cabinet colleen zamba anatiuza kuti poyamba achakwera anasankha chimwendo 9 juni usiku anasintha ndikunena kuti ayi amene akandiyimire kumaliro a kasambala ndi dr saulos chilima ndiye tikudabwa anthu ena mpaka achibale kumene kuti ayi chilimayo amapita kumeneko mwakufuna kwake tiyerekeza bright msaka anauzidwa kuti akamuyimire profesa peter muthalika ku nsipe ku memorial ndiye kumene kuja china chake chachitika anthu azinena kuti ayi a bright msakawo anapita kumeneko mwakufuna kwawo that is nonsense the moment achakwera anauza achilima kuti mukandiyimire kumeneko ndikuwapasa 5 million chilima amapita kumeneko ngati waboma a joshua valera ngati cousin wa dr saulos chilima choyamba asanapite ku inquiry akanawerenga report ya mcp mu december 2024 anatifotokozera momveka bwino ndiye akupita kumeneko ndi kumakafotokoza zosemphana chifukwa kuti ayi achilimawa anapita kumeneko mwakufuna kwawo mcp inatifotokozera kale mu inquiry kuti achakwera anapereka 5 million pa 9 juni usiku anapereka order kuti achimwendo sakuyenera kuchita represent amene akaimire kumeneko ndi vice president dr saulos in addition Ralph kasambala anafera ku Lilongwe thupi lake linapita ku blantyre pa 8 june by road mu tsiku lotsatira mkazi wake magi anakonza ulendo wa galimoto kuti akaike maliro ku Nkhata Bay just from nowhere akuluakulu a boma ndi maloya anamudziwitsa kuti ayenda pa ndege ya mdf zimenezi ndikuyankhula sine koma zikupezeka mu ripoti ya malawi congress party and now tikudabwa wina akutiuza kuti kasambala family inapanga haya la ndege chikhalirecho anangopatsidwa akuluakulu kumayi kuno kuli vuto Ambiri anapita ku sukulu, ali ndi madigiri, koma kumvetsa nkhani kumavuta. Malawi Congress Party inasankha majaji, ma NGOs, azibusa, amene anapanga commission of inquiry, anapanga kafukufuku bwinobwino ndikutulutsa ripoti mu December 2024. Mukapeza mpata mupite mukawerenge ripoti limeneli. Zimene ndikufotokoza pano zili mu ripoti. Ralph Kasambala maliro ake akubanja amafuna awayendetse pa galimoto kuchoka ku Blantyre mpaka ku Nkhata Bay akuluakulu a boma ndi maloya ena anzake akasambala anawauza a Magi kasambala amene ali mkazi wa malemu anawauza kuti musavutike simupita pa galimoto tapeza ndege imene ikutengeni from Blantyre to Nkhata ndiye wina lero akupita ku inquiry ndikumakafotokoza kuti ayi ndege anapanga haya ndi kasambala family which kasambala family kodi kasambala family mu report anatiuza kuti amafuna kutenga maliro pa galimoto anthu ena ndamene anayimbira kuti simupita pa galimoto tapeza ndege china chopatsa chidwi pa inquiry imeneyi malawi congress party inatiuza kuti ndege inapezeka pa 11 juni kunthungwa aliyense malawi muno akudziwa ndege itasowa pa 10 juni anthu anayisaka sanayipeze inapezeka pa 11 juni 2024 koma zimene tikumva panopa anthu ena akamafotokoza ku inquiry akunena kuti pa 10 juni nthawi ya 11 minutes to 10 usiku ndibwerezenso kunena kuti zimene tikufotokoza pano ndi zimene anthu anafotokoza mu komishoni yoyamba komanso zimene tikumva mu komishoni yatsopano mu komishoni yoyamba komanso dziko lonse likudziwa kuti ndege inapezeka pa 11 june 2024 ku nthungwa anthu onse anamwalira koma zimene tikumva ku inkwaya yatsopano anthu ena akunena kuti pa 10 juni nthawi ya 11 minutes to 10 usiku akuluakulu ena aboma amadziwa kuti vice president wamwalira mpaka amapereka mauthenga achisoni ku whatsapp mwachidule zimene anthu akulankhula ku inquiry ya wota zikusemphana ndi zomwe tikuona mu commission ya mcp imene inatuluka mu december 2024 nde timafusa a polisi mukuchedwa pati kumanga zigawenga zimenezi chifukwa kunama contradictory statements ndi umboni wokwanira kuti chilima anachita kuphedwa ndimadabwa ndi anthu ena akuti ayi mupite mukaperekere umboni dr saulos chilima sanaphedwe mobisala aliyense malawi muno akudziwa ndege inagwa 10 koloko mamawa koma anayamba kusaka usiku just three hours ndikumatiuza kuti ayi tilibe matochi tilibe majuzi tayimika searching operation saulos chilima ndi anzake anagona ku chikangawa ndikumatiuza mamawa wache around 10 am that was almost 24 hours kuti ayi panopa tampeza atamwalira akuluakulu umboni uposa pamene vice president angamasakidwe ngati nkhuku even nkhukuyo itakhala kuti sinalowe mkhola anthu amaisaka ena amachezera kusaka but this is vice president kungosaka 2 hours ndikusiya ndege yagwa teni koloko mamawa kumadziwa kuti ndege yagwa osafufuza ndikuyamba sikisi koloko madzulo naini koloko ndikuyimitsa akuti matochi are we serious amalawi even myself ngakhale chipani cha utm chikanakwanisa kugula matochi ndikulowa muchikangawa ndikumpeza dr saulos chilima koma aboma that negligence is an evidence kuti dr saulos chilima anachita kuphedwa tinaziona from 10 june up to 11 june nde ena akuti ayi mupite mukaperekere umboni tikaperekere umboni utani umboni ulipo kale inu international civil aviation organization imene imaona kafukufuku wa ngozi za ndege pa dziko lonse lapansi anayika malamulo oteteza malo a ngozi ofuna kusunga umboni kusalaza malo kafukufuku asanathe ndi mlandu waukulu ndiye taonani zimene zinachitika ku chikangawa aliyense amangopitako ngati ku beer hall malo moti atchingeko as protected area malawi congress party inatenga zimagreda ndi kusalaza malo angozi kodi malamulo amatero ndege ikagwa mutiuze amene mukuchita makani kumanena kuti ayi inali ngozi malamulo a international civil aviation amati bwanji za malo angozi amalawi congress party dziko lonse likudziwa ndege yagwa anatumiza zimagreda zima jcp ndikusalaza malo angozi tikukumbukira pa 8 january 2020 iran inaombera civilian aircraft ya ku ukraine ndikupha anthu 176 pofuna kubisa umboni anatenga mabulldozer ndikusalazapo zinabwesa chipwirikiti pa dziko lonse lapansi anthu amadandaula ndi chifukwa chani mwaombera ndege anthu 176 afa pambuyo pake within days mukutenga zimabulldozer ndikusalaza malo angozi even black box asilikali aku iran anayiphwasula anasowesa black box kumalawi kuno black box inasowa mcp inasalaza malo angozi kuchikangawa and someone akukanabe kuti chakwera sanaphe chilima

mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse mgwirizano wina uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president dr lazarus mccarthy chakwera komanso achiwiri wawo dr saulos klaus chilima